Kunjaku kuku trend atu Peter Mutharika. Zithuzi za Peter Mutharika zikuzungulira anthu namakambirana m'masamba amchezo. Akuti tamuonani mmene akuonekera. Akuonekatu wa fresh kwambiri. Wachinyamata kwambiri and akuoneka bwino kwambiri kusiyananso mwinanso ndi nthawi ya campaign ija. Kumayembekezera zoti timati mwina mwake azikhala atakula koma akuoneka ngati. akuchepera cheperabe. zithuzi zake nde mukhala mukuziona pa screen po akutitu mmene akuonekera ndithu moteromo izitu si zithuzi za kalekale zithuzi zimenezi zajambulidwa dzulo dzulo lomweli ku state house. Eee kumachitika zotani kodi ku state house? Of course tizakambako nkhani zimenezi zoti akuoneka mwa fresh zi kodi kapena mwina mwake ena akuikokomezera kaya kumapetoko koma tingofotokoza zomwe zimachitika ku state house. Dzulo ku state house Peter Mutharika analandira mlendo. Mlendo ameneyotu dzina lake ndi Xavier Bettel.

Eee zazithandizo kuthandiza ndithu mtundu wa anthu nde kaya afuna kuthandiza dziko lina lake zimenezozo amaziyang'aniranso ndi iyeyutu olemekezeka Mr Xavier Bettel nde anabwera kuti azacheze ndi Peter Mutharika kumeneko kunalitu macheza akambiranako nkhani zokhuzana ndi kunena kuti no apapa dziko la la Luxembourg komaso ndi kuti no Malawi akuyenera akhale pa ubale wabwino kwambiri ubale omwe ungathandizire kaya ndi za malonda ndi zina zoterozo nde Peter Mutharika amatsimikizabe kumutsimikizira ameneyuyu Xavier Bettel kunena kuti abwana ineyo ndi zoti ndikufuna kukuuzani zoti kunoku ku Malawi mubweretse ma kampani anu Mukawauze anthu anu mukapita. Amene ali ndi chidwi chofuna kupanga business kunoku ali olandilidwa ndithudi chifukwa chani? Ku Malawi kunotu ndi zoti ndi dziko la mtendere mungathe kuona mtendere okhaokha palibe zonena kuti no iyayi ma Zulu abwera azatilanda abwera ndi mfuti kuzatilanda ndikuti pa galimoto kutilanda ma phone kulibe zimenezozo kunoku ndi dziko la mtendere adzakhala bwinobwino mwamtendere anthu anu ngati angabwere kuzakhazikisa makampani awo kuno komanso ndekuti kuphatikiza apo kunokutu kuli anthu omwe amathemula osati masewera amalawi kuthemula nde amathemula pa ground pajapa amawekha osati masewera fanz imatipula and musadandaule zonena kuti iyayi ati zikuzakhala ndekuti tizizavutika chifukwa cha antchito ake aulesi kuli anthu olimbikira kwambiri kunoku nde azakhala kuti mwawapatsa mwayi wa ntchito azalimbikira kwambiri Kuphatikiza apo, fans yakenso ndi a gentle iyayi ndiophunzira sizoti ndi mbuli zokhazokha. Anthu ake ophunzira ndithu. Labour force yabwino ijayi. And apopo pamwamba pake ndizoti palinso ma policy abwino amene ifeyo ngati aboma taika onena kuti akhoza kuthandizira ma business anu kutino apite patsogolo nde mukapita mukauze ndithu ma company kumeneko ngati ali ndi chidwi chofuna kuzapanga invest kunoku ali olandiridwa kwambiri ndithu kunoku ku Malawi. Kubwera ndekuti uyuyu ameneyu Xavier Bettel amafotokoza makamaka kumufunira zabwino Peter Mutharika kunena kutino ee bwana inuyotu ndi katundutu. Inuyo mpakana mwapezeka zonena kutino mwabwerera ndithu m'boma mutachotsedwa m'boma. ndikuzapezeka zonena kutino ena alowamo kenako inu ndikuzabweleraso ayi inu ndi akatundu ulemu wanu and ndikufunirani mafuno abwino chifukwa chotengaso mphamvu zimenezi ngati president and izizi sizimachitika ku Africa bwana timakhala tikumatsatira zomwe zikuchitika ku Africa kumbali za ndale zaku Africa sizimachitika kuti munthu wachotsedwa paudindo kenakono ndikuzabwezeretsedwapo Aaa sizimatheka zi- zikuonetsa zonena kuti abwana inuyo ndi katundu wina wake womanga ndi mawaya and zikuonetsanso zonena kuti kumalawi kunoko democracy yanu ndekuti ndi yokhwima kwambiri And democracy yabwino kwambiri yokhwima kwambiri mpaka kubwezeretsani ayitu zinali motero ma meeting ofunikira kwambiri awa eh timanena kuti no peter mutharika amakhala akupanga ma meeting amakhala always akugwira ntchito koma ndekuti komwe kuja amagwilira ntchito cha ku state house koko zabwino kwambiri zija zofunikira president aziyang'ana zomwe zikubwera pa desk pake aziyang'ana ndekutino ma meeting ofunikira ndi anthu osati azingokhala ali ku Dowa kukayendera chakuti akatero wapita ku Mulanje kukatsegulira chakuti Kusati akapezeka ku Nsanje kukapanga zina kumeneko, yayi kenako ndikaone mtengo umwe uno anadzala Kamudzu akuti kaya kuti kaya. Ndikazachoka pamenepo nde ndipite no nde kuti kaya ndi ku kaya ndi ku ndi ku Mzimba ayi so azikhala mu office and azipanga ma meeting ofunikira kuti angathandize dziko. Mukuona?

Tauzani fanzi nzanga wa business ngati mukufuna kupita ku Malawi mungathe kupita kuliso environment yabwino. Wamupatsa wamu wadzala ka idea kamene kadzaka mmutu mwake. Mwaona? Ndekuti zimenezi nzinthu zofunikira. Chifukwa ma company ngati abwere amathandizira ndekuti akubwera ndi forex pamenepo, not only forex ndekuti akubweraso kudzapangaso createso ntchitoso pamenepo. Ntchito zonena kuti no zidzathandiza a Malawi. Kuchepesa ndekuti no nambala ya chiwerengero cha anthu amene alibe ntchito chifukwa nde kunoku ee kulitu anthu ambiri omwe ali jobless and you understand kuti no chifukwa chani kodi no mukangolowa kaya ndi pa facebook pa tiktok always anthu ali pamenepopo ena kutaipa kuseka miseche chani rah Mupanga nthawi ya ntchito, you understand kunena kuti fans ina yake ilibe ntchito, and ndiyochuluka kwambiri, ikufunikira ntchito imeneyo, ndiye makampani amenewo abweresa mwayi wa ntchito, president azipanga chonchi, kuitana ma opportunity from afar, osati kumangokhala basi you know kuyembekeza zonena kuti anthu azilingalira okha kuti abwere azatani, azakhazikitse ndi ma business kunoko, Mwayi sumabweratu iweyo osauitana. Pamafunika nthawi yina yake uzipanga mbali yako kuti mwayiwo ukamabwera ukhalenso kuti iweyo waukodolatu eti. Munamva imeneyo zonena kuti iyayi. Umafunika kukodolera ndithu. Osamangoti ungokhala basi iyayi. Malondatu amati nkutsatsa ka eh. Fumbi ndiwe mwini tingonena choncho. Fumbi ndiwe mwini. Palibe amene angakambe zabwino za iweyo ngati iwe mwini wake sukukamba zabwino. Palibe amene angaone zabwino mwa iwe ngati mwini wakeyo sukumatha kumaonanso zabwino mwa iweyo. Zimenezi ndi zopatsa chidwi. Now let's get back to our story, tibwelere ku nkhani yathu yonena kuti kuzungulira zithuzi zimene mwakhala mukuziona zosewera pa screen panupo. Zithuzi zake ndi zimenezozo ndithu zikuzungulira kunjaku anthu akukambirana kunena kuti ah Peter Mutharika tamuonani akuoneka Peter Mutharika amene tikumuona panopa Si uja amene tinkakamuona akapeleka ma pepala nthawi imene ija yoti afuna kupikisana nawo pa mpando wa president ku BICC kumakawapatsa mayi Annabel Mtalimanja ma pepala? Si ameneyuyu, amene uja amaoneka kuti no anali okalamba kwambiri. Koma uyuyu nde akuoneka ngati iyayi inde ndi wamkulu zimenezi sitingakane komano akuonekabe mwa fresh kwambiri, akuoneka so energetic. akuoneka kuti no iyayi zili bwino ndithu akuipanga control bwino pressure akuonekanso ngati mamuonera kuti mwina azikalambira kalambirabe nanga si chaka chino chinthu cha 2026 chija chinali cha 2025 koma akuoneka ngati akumachepa akuchepa ndithu kuonekabe iyayi wa fresh i think mu- mukuvesesa zimene ndikutanthauza zimenezo ndi zimene anthu akugawana kunjaku ndikumakambirana let's pay attention let's pay attention apa eh? tipereke chidwi kwambiri apa taonani tizumule apa okay ya mukuona zithunzizi mukuona mmene akuonekera munthu uyu kuli zinthu ngati mafilter ngati munamvako eti kutenga nde kuti no chithunzi chija ndikumachiyikira ma effects ena ake basi kuti chi- chioneke cha clean pali zinthu ngati zimenezozo komabe Tingathe kuika ma filter osiyanasiyana eti, ndizothekadi kuti kukhala pansi ndi kuzitsukatsuka zithunzi zija kuti zizioneka ngati kuti mwina mwake munthu uyu ngwachichepere koma ngati iweyo ndiokalamba umakhalabe ndiokalamba olo uike ma filter zimaoneka. Okay iyi ndi sign chabe yongonena kuti. Munthuyi eti I think munthuyi ndizoti aside of pressure imene angakhale nayo chifukwa cha mtsogoleri ali ndi mtendere wa mumtima chifukwa pena pake ukakhalanso wopanda mtendere wa mumtimatu munthu pena pake umapezeka zonoti no ukumaonekanso ngati lu- u- u- ukukalamba choncho mm? chifukwa ndoti no thupiso limayironena lokha koma zo- zoti zomwe akuchita munthuyi akuonamo kuona kuti no muli meaning eh? he is finding a meaning in whatever he is doing akuona kuti no izi ndi zimene ndimayenera ndipange ndi ndikagwira ntchito chonchi i think ndikupezanso mtendere wa mumtima chimwemwe ndi zina zoterozo ayi ife sitingakambe zambiri inu mwaona bwanji anthu kuti akunena kuti munthuyu akuonekabe ngati mwa fresh choncho osati kumakhala ngati kuti mwina mwake ali pa pressure kapena chinkhope cha matsinya chani ayi koma akuoneka kuti no ali ndi mphamvu energetic something like that timafuna tingokupatsani nkhani imeneyi makamaka mapoint amene wapereka Peter Mutharikawo kuyitana makampani amenewa akunja kuti abwere kuno zofunikira kwambiri akuti